Sɔlaatu nɛɛma n'a kisi an b'o ɲini masa subahanahu wa taala fɛ masa min ka sankolo fara wolonwula dan ka dugu fara wolonwula dan masa min ka kan ni bato ye masa min ka danni kɛ a ka kan ni bato ye ni ale ala le ka kan ni bato ye ale ala le kan ka laluwa kɛ sariyaw kɛ sariya kan ka kɛ ale ala le bolo maa man kan ka sariya kɛ ala ta kɔ an bɛ ala masa sɛniman nin an b'a bo bonya an b'a fo an b'a ko ɲuman lɔ ale min k'an dan k'an kɛ sirama ye ayiwa an bɛ a ɲini ala fɛ sɔlatu nɛɛma ni kisi A y'o nɔgɔya anw ye an y'o kɛ kiraba Muhamadu kan kiraba min bɛna na anw kisi kiyama jɔlon na lon min na bamuso tɛ den nafa fa tɛ den nafa dɔgɔ tɛ kɔrɔ nafa kɔrɔ tɛ dɔgɔ nafa muso tɛ cɛ nafa cɛ tɛ a muso nafa a t'a denw nafa lon min an bɛ bori ɲɔgɔn ɲa lon min na tele bɛ jigin kilo kelen an bɛɛ kun na o lon tɔgɔ la cɛ min bɛna na lɔ an kun na k'a fɔ ala hakɛ to mɔgɔw ma o don arijinɛ walima o don jahanama o cɛ le ye muhamɛdi ye an bɛ sɔlatu kɛ kiraba muhamadu kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ kiraba muhamadu la a n'a somɔgɔw n'a ka sahaba ɲumanw abubakar sidiki ni umaru ani usumani ni ali ani sahabaw bɛɛ lajɛlen minnu tɔgɔ fɔla minnu tɔgɔ ma fɔ k'ala jɛn u ma k'ala hinɛ u la ala m'o kɛra awa ne badenma silamacɛw a n'a musomanw an bannin kɔ ala tanu la ka ala barika la an bannin kɔ sɔlati kɛ la muhamadu ba nin kan an ka mawudu o kɔrɔ ye an ka darusu an ka walanda a bɛ kumana bi fɛn minnu kan o le bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ min bɛ sunkalo ka koɲa la an y'a kɛ faransɛkan na an y'a kɛ arabukan na an bɛ fɛ k'a fɔ aw ɲɛna bi julakan fana na ayiwa ɲɔgɔn sɔsɔ min bɛ sunkalo ka suguri domu tuma ale ni suntigɛ tuma sabu san o san le bɛ nin ye san o san siramaw ani karamɔgɔw n m'a lɔn bana min bɛ o la mais san o san kɔni fo o ye ɲɔgɔn sɔsɔ suntigɛ ani sundon ka koɲa la k'a sɔrɔ a koɲa gwɛla ka ban muhamadu bolo salalahu aleyhi wasalam an ka kiraba nin k'a koɲa fɔ an ɲɛna k'a ko lagwɛya anw ye a ma nanbara si yɛrɛ don a la k'a kuma fɔ k'a gwɛ sahabaw fana ni k'a faamu mais kɔmi mɔgɔ dɔw bɛ duniɲatigɛ nin kɔnɔ hali n'i kɛra kira ye hali n'i kɛra nabi ɲuman ye olu bɛ yen de k'i sɔsɔ olu kɔni bɛ yen dɔrɔn k'a fɔ n ma sɔn i ka kuma fɔta ma ou bien i ka min fɔ n yɛrɛ a ma kan ka kɛ ten ou bien i la kuma nin a bɔra can fɛ ou bien a ma bɔ can fɛ mɔgɔ dɔw kɔni bɛ duniɲatigɛ nin kɔnɔ ala k'olu dan ye ten olu kɔni olu tɛ maloya ka mɔgɔw ka kiraw tɔɲɔ ou bien ka adamaden ɲumanw min ye alimami ɲumanw ni lɔnnibaga ɲumanw ye k'olu tɔɲɔ voilà i ka kuma fɔ cogo o cogo ka ɲa fo o bɛ dɔ sɔrɔ k'a fɔ k'a fɔ cogo ma ɲa ou bien i tun ma kan k'a fɔ ten ou bien munna i k'a fɔ ten donc o mɔgɔ dɔw sɔrɔla ala kira tere la minnu ka nin kumasen nin fɔ ala kira ɲɛ an bɛna se a kuma ma inshallah n bɛna kuma walanwalan aw ye sabu mɔgɔ dɔw de bɛ duniɲatigɛ kɔnɔ ten olu tɛ k'a fɔ ko n bɛ mɔgɔ gasi sigi k'a fɔ nin ye alimami ye ou bien nin ye lɔnnibaga ye ou bien nin ye kira ye nin ye nabi ɲuman ye n y'a gasi sigi o t'a la a tɛ sɔn ko si ma ko fo ale yɛrɛ ɲɛnata o mɔgɔ dɔw sɔrɔla kira tile la mais hali bi an ka duniɲatigɛ nin kɔnɔ a mɔgɔ dɔw fana nin bɛ yen n balima siramaw o kosɔn an bɛ fɛ ka kuma nin mawdu'u nin kan hali ni mɔgɔw bɛna dɔ fɔ an bɛna dɔ fɔ a kan sabu adamadenw fɛn min ka fisa adamaden dusukun ma o de bɛ ladilikan ni hakililajigi ye sabu Ala ko ten ko fazakir fa ina zikra tanfaul muminin ko Muhamadu n b'a ɲini i fɛ i ye hakililajigi kɛ tuma bɛɛ sabu hakililajigi de bɛ mumini nafa mumini hakili bɛ sunɔgɔ tuma dɔ a bɛ voyager tuma dɔ donc hakililajigi de b'a kɛ a hakili bɛ wuli sunɔgɔ la n'a bɛ voyager fana na a bɛ segin kɔ o kosɔn Ala ko k'an ye hakililajigi kɛ ne balimacɛ musoman na ne balima musomanw siramaw ani balima cɛmaw siramaw ani mumini musomanw ani siramacɛ muminiw ayiwa n bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna bi a bɛɛ y'a toro sigi an ne ni aw pour que nin kuma nin y'an bɛɛ nafa sabu n bɛna kuma minnu fɔ a ɲɛna ayiwa san o san ɲɔgɔn sɔsɔ kuma kelen nin de a dɔn hadisaw bɛ yen a kɔrɔna ayaw fana nin bɛ yen ayiwa k'an kɛ a mɛnnibaga ye k'a mɛtoro fana di ne ni aw ma ala m'o kɛra amina ayiwa an balima siramaw Nin daluya ninnu b'an bolo an y'a o sama ka bɔ kɔrɔna kɔnɔ ka dɔw fana bɔ ala kira ka hadisaw fana nin na livuru min b'an bolo an ye a bɔ fiki sunna dɔw kɔnɔ ani bukari kɔnɔ ani abu dawuda ani nisayi ayiwa ani bayihaki an ye hadisa ninnu dɔw sama sama ka bɔ olu kɔnɔ ka o dɔw yira an balima siramaw la an'a nimɔrɔ nimɔrɔw fana nin bɛ yen n'a diyara ala ye minnu bɛ fɛ k'a ye an bɛna nimoro min f'u ɲɛna i bɛ taa nimoro dayɛlɛ n'i ka nimoro dayɛlɛ ayiwa i bɛna a ye a fɔra cogo min na a b'o ɲɛ kelen ma hadisa ninnu kɔnɔ ne balimacɛw ka suguri lateliya ayiwa o ma fɔ silamɛya yɔrɔ si k'a ta muhamadu tele la ka na se an bi tele ma lɔnnibaga si ni lɔnni bɛrɛbɛrɛ b'i la ni faamuya b'i la i t'a fɔ silama si ɲɛna k'a ye suguri lateliya o kɔrɔ bɛ di suguri lateliya kɔrɔ ye ko ka domuni kɛ dugusɛ yɛrɛ ma gbɛ fɔlɔ mɔgɔ ye domuni lalɔ ko imisaku imisaku kɔrɔ ye k'i yɛrɛ mina i tɛ maga i muso la bele i tɛ maga domuni na i tɛ ji min ni filakisɛ dɔw b'i bolo i kan ka filakisɛ ninnu kunu i man kan k'o kunu bele ayiwa kafoɲɔgɔnya tɛ kɛ bele ayiwa ele fɛn bɛɛ bɛ haramuya ele kan m'a fɔ seli ani zikiri ani sun gwansan Donc o de wele ko imisaku k'i yɛrɛ minɛ dumuni ma k'i yɛrɛ minɛ kafoɲɔgɔnya ma k'i yɛrɛ minɛ ji min ma a n'a ɲɔgɔnsilaw donc o de bɛ imisaku ye donc lɔnnibaga si ni faamuya b'i la ni lɔnni bɛ ele la e tɛ se k'a fɔ siramacɛ si ɲɛna ou bien siramamuso si ɲɛna k'a y'a ka sun tigɛ lateli k'a y'a ka sun don lateliya c'est à dire a bɛ dumuni kɛla waati min na suguri la a ye teliya a ye teliya dugusɛ kana gbɛ k'aw minɛ Silamɛ bɛ dumuni de kɛ fo ko dugusɛ bɛ gbɛ n b'o fɔ ɲɛna o daliya b'an bolo an b'o daliya ji silamɛw ma inshallah silamɛ bɛ dumuni de kɛ ka dumuni kɛ ka lawasa fo ayiwa yelen bɛ bɔ n m'a fɔ ko tele ye bɔ dɛ parce que a kana an ka kuma yɛlɛma n m'a fɔ ko tele ye bɔ dɛ n ko yelen bɛ bɔ ka dugusɛ gbɛ ka yelen bɔ i bɛ dumuni kɛ sirama si tɛ lɔnnibaga si tɛ karamɔgɔ si tɛ yen min b'a f'u ɲɛna ko daliya b'ale bolo k'an ye dumuni kɛ su dibifin na ni su dibifin na an ye sun tigɛ an ye sun dumuni kɛ ko ni suguri ni dugusɛ yelen gbɛla ni kɛnɛgbɛ bɔla a ka sun man ɲi wuya ye i bɛ dumuni de kɛ fo kɛnɛ bɛ gbɛ n m'a fɔ ko tele ye bɔ n m'a fɔ ko tele ye bɔ dɛ mais kɛnɛ ye gbɛ o kosɔn foto damadama b'an bolo an yɛrɛ ka o foto nin ta sun kan ka lalɔ waati min na fajari fɛ ani sun kan ka tigɛ waati min na wula fɛ an k'o foto ta ni portable ye ayiwa an ko an bɛn'o bila youtube kan aw yɛrɛ bɛna a distinguer o kɔrɔ aw bɛna a woloma k'a ye wagati min na aw kan ka suguri domuni lalɔ ani wagati min na aw kan ka sun tigɛ kɛ Inshallah taala an bɛna foto fana nin bila i n'a fɔ ala kira k'a fɔ cogo min na hadisa la an bɛna foto bila o ɲali kɛnɛ o ɲama ni ne sirama sirama n'i bɛ can de kɔ n'i bɛ fɛ ka sun don halala sira fɛ n'i bɛ fɛ ka sun don nɔgɔya sira fɛ sabu siramaya ye nɔgɔya de ye dɛ siramaya ma kɛ gɛlɛya ye hɔn ala kira ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ka siramaya gɛlɛya yɛrɛ kan ko siramaya bɛ ban k'i kɛlɛ n'a dun k'i kɛlɛ i sen bɛ bɔ siramaya koɲa la e bɛ kɛ sirantan ye o kɔrɔ n'i ka silamɛya gɛlɛya yɛrɛ kan ka gɛlɛya ka gɛlɛya silamɛya bɛ tilan k'i kɛlɛ n'a dun k'i kɛlɛ e sen bɛ bɔ silamɛya la i bɛ ko kɛ berew de kɛ dɔrɔn donc o sen fɛ balima silamɛw an bɛna daliluya minnu di a ma a bɛɛ ni a daliluya b'an bolo yan inshallah taala donc sirama si kana fɔ sirama si ɲɛna ko a ye domuni kɛ su fɛ aw kana to kɛnɛ bɔ o tuma na mɔgɔ dɔw bɛ domuni kɛ 4 heures du matin na o ye farafinw ta ye

lɛre joli de bɛ 3 heures du matin ani 8 heures du matin cɛ sabu ni tile bɛ bɔ suruku bɛ kɛ tuma min na o ye bɛn 8 heures ma an fɛ faransi yan mais dɔw bɛ a laminɛ k'a fɔ ko alimami kuntan dɔw b'a fɔ ten ko a ye sun lalɔ 3 heures du matin donc o tuma na an bɛ sun don tuma dɔ faransi yan fo lɛri tan ani segi dɔw ta bɛ lɛri mugan yɛrɛ silamɛya ma o fɔ mɔgɔ si ɲɛna silamɛya sundon mɛnniba a lɛri mɛnniba lɛri tan duuru a mɛnniba yɛrɛ k'a fɔ ko non k'a mɛnna yɛrɛ lɛri tan wɔɔrɔ a tɛ a lɛri tan ni wolonwula lɛri tan ni seegin o tɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya sundon mɛnni yɛrɛ ka mɛn ko sun dora ka mɛn ka mɛn ko ka mɛnna sundon la lɛri tan ani looru lɛri tan naani ni k'a fɔ k'a mɛnna yɛrɛ ko dan dan dan sago la o lɛri tan ni wɔɔrɔ mais a lɛri tan ni wolonwula lɛri tan ni seegin lɛri tan ni kɔnɔntɔn o de bɛ kɛla anw fɛ Europe la yan tubabudugu la yan silamɛya ma nin fɔ mɔgɔ si ɲɛna i bɛ yɛrɛ fagala de o ye yɛrɛ faga sun de ye ala ma o f'u ɲɛna bi a ma o f'u ɲɛna sini ala kira yɛrɛ ma o f'u ɲɛna a ma sɛbɛn yɔrɔ si fana ni donc sundon kɔrɔ tɛ ko k'i yɛrɛ faga k'i yɛrɛ bana sundon kɔrɔ de ye ko ka i fari kɛnɛya mais n'a nana kɛ fari bana ye o tɛ sun ye belen o kosɔn n baden siramaw n bɛ nin fɔla ka gɛlɛya k'a walanwalan aw ye ayiwa min ye sun tigɛ ta côté ye sirama bɛ sun tigɛ su tɛ ko parce que an fana fɛ yan fana a ɲɛ kelen fana faransi yan fana ni Europe la yan o bɛ sun tigɛ fo tuma min na ni dibikuru don la o tɛ sun o tɛ sun tigɛ ye dɛ a fɔra de k'an ye sun tigɛ lateliya ka sun don k'o lasumaya i kana teliya ka sun don i bɛ sun don e, k'i bɛ sun don k'i b'o lasumaya i kana fɔ bɛ presser la ka sun don i b'a lasumaya k'a lasumaya ka fɔ yelen bɛ bɔ maintenant min ye sun tigɛ ye i b'o de lateriya i kana fɔ ko tile bɛ ben pewu pewu fo ka tile wulen bɔ n balima silamɛw an bɛ tele wulen min yela nin dɛ n'o le tununna siramaya kɔnɔ kɛ an bɛ sɔrɔ ka sagafo seli o b'o le wele ko shafakul ahmar n bɛna a bɛɛ walanwala ye tele wulen nin arabuw k'o ma ko shafakul ahmar donc o shafakul ahmar bɛ nin ye n'o le tununna sirama bɛ safo seli daminɛ safo seli bɛ daminɛ sabu ala taala ka jibril ci alayhi salatu wassalam ka na siramaya seli lɛriw fɔ muhamadu ɲɛna nɛɛma ni kisi bɛ ala kiraba muhamadu ye sallallahu alayhi wasallam a ye seli lɛri fila fila fila de ji ala kira ma don fɔlɔ a nana lɛri min na lon filanan na a ma na o lɛri la donc n b'a fɔ ko fitiri ta gwansan fitiri gwansan kɔni o tora a nɔ kɔrɔ la o ma kɛ lɛri fila ko ye mais sinon fajari seli o selifana seli o lanzara seli o sagafo seli o a seli naani bɛɛ lajɛlen lɛri fila fila de jira a la mais min ye fitiri ta ye o tora nɔ la o kosɔn baden siramaw a bɛ sun tigɛ a b'o lateliya a kana to ko su bɛ ko telewulen bɛ bɔ de sɔrɔ ka sun tigɛ ɔn ɔn n'a ka ye ko tele jaune fɔlɔ tele bɛ kɛ nɛrɛmugulama ye waati min na a bɛ tununa tuma min na a bɛ kɛ nɛrɛmugulama ye n'a dola dɔrɔn pe a tɛ bɔ tuguni min kɔ a bɛ sun tigɛ waati la tele ni tele benna kɛ a bɛ na ni jaune dɔ ye donc n'a ka jaune nabɔ a bɛ tila a tɛ miniti tan yɛrɛ kɛ o jaune tɔgɔ bɛ tunun n'ale tununna dɔrɔn pe o tuma na a bɛ sun tigɛ mais ni waati nana kɛ a bɛna tile wulen natɔ ye dɔɔni dɔɔni dɔɔni o tile wulen bɛ nin dɛ o de bɛ safo seli ta lɛri fɔ aw ɲɛna sa n'o tununna dɔrɔn pe aw bɛ safo seli daminɛ n balima siramaw ne hakili la n ka kuma fɔ ka ɲɛ k'a tun bɛ faamuya di ne ni aw ma ala kɛra anmina na

iftaran wa abta'uhum suhura ko ala kira ka sahabaw kun kɛla maa dɔw le ye olu le kun bɛ ayiwa suntigɛ lateliya n'a fɔra arabukan na ko a'jalu yani a'jalu nas iftaran olu le kun bɛ suntigɛ lateliya wa abta'uhum suhura olu le kun bɛ suhuri labila ka sumaya ni ka arabukan na ko abta'a fɛn min bɛ lasumaya dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni o tɛ pressé ka dumuni kɛ ko aa ko dugusɛgbɛ bɛna bɔ o bɛ dumuni kɛ dɔɔni dɔɔni donc o bɛ o kun bɛ sumaya suguri ka domu na o kun bɛ teliya sun ka tigɛ la donc nin kun bɛ amir bin maymuna ka hadisa ye ayiwa rawahu bayhaki bayhaki de k'o labɔ anw ye ni sanadi sahih ye a tɛ bɛn silama ma k'a ye sika ayiwa fajari ka bɔli la silama man kan ka sika fajari ka bɔli la ko cɛ dɔ de ko ibn abbas ma o radiyallahu taala anhu

ibn abbas ko a ma o ko kul wa shak ko dumuni kɛ i bɛ sika hata la tashak fo i kana sika min kɛ dumuni kɛ i fana ye sika ni sika nana bɔ i la tuma min na nin o tuma na i la i bɛ dumuni lalɔ ibn abbas ko a ma ten dumuni kɛ i ye sika tuma min na ni sika nana bɔ i la ka lɔ i ko n sisan n kan ka lalɔ waati min na nin i b'a lalɔ mɛ min ka gbɛlɛ tele de kana bɔ dɛ n k'o le f'aw ɲɛna sinɔn ni yelen bɔla ka tele wulen kunkolo bɔ sadi ke i b'a ye sankolo yɔrɔ dɔ bɛ wulen ten de sɔrɔ ka eh, gbɛgbɛma dɔ k'a la ani tele bɔ tɛ kelen o waati la k'i bɛ sun dɔ lalɔ i bɛ sun dumuni kɛ lalɔ i bɛ suguri lalɔ n'i k'a ye tumana min na kɛnɛ cila mɛ tele ma bɔ mɛ ɲɛ bɛ tele bɔ yɔrɔ la nin kɛ wulenma dɔɔni bɛ fɛ ka bɔ mɛ n m'a fɔ ko wulenma ba dɛ i b'a ye komi a wulenna fitinin de sɔrɔ ka gbɛma dɔ bɔ ko n'o kɛra i bɛ sun i bɛ suguri suguri dumuni lalɔ o de fɔla o de bɛ adisa kɔnɔ n b'o de fɔla an ɲɛna silamaw ayiwa n bɛ tɛmɛ ni bukari ka livuru ye imam bukari rahimahullah ala ka hinɛ a la ale ka eh, livuru kɔnɔ a ka paji waga kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn tan ani kɔnɔntɔn adisa nin mina an bamuso aisha de ma an bamuso aisha ala kira muso radiyallahu taala ma ala jɛn'a ma aisha de ko ko bilali bɛ seli wele su de fɛ ni arabu ko ko leyilu o bɛ sufɛrɔ de ye n'a fɔra arabukan na ko galasu galasu ye su dibikuru de ye donc a ko ko bilal tun bɛ seli wele su dibi de la a bɛ seli wele su fɛ de fa kala rasulullah sallam ko ala kira ko o ma o o tuma na kulu wa shirabu k'a ye dumuni kɛ a ye ji min hata yuazin ibn maktum fo ibn maktum o ye tun bɛ abdulayi ibn maktum ye ayiwa ko fo tuma min na abdulayi ibn maktum nana seli wele dɛ fa innahu la yu'zan hatta yatla al-fajr ko sabu abdullah ibn maktum tɛ seli de wele fewu fewu fewu fewu fo ni kɛnɛ cira fo ni kɛnɛ cira tumana min na dɛ a bɛ seli wele o tuma de la mɔgɔ sɔn ibn mas ibn abdullah ibn maktum kɛ a sura kelen jigila a kosɔn kurana kɔnɔ o bɛ sura min wele ko abasa wa tawala ko ala kira ayiwa cɛ min nana fiɲɛtɔ cɛ min nana ala kira ma k'a bɛ nana ayiwa ala kira siramaya siramaya a bɛ nana siramaya ala kira fɛ a bɛ nana siramaya kɛ ala kira fɛ ala kira m'a considéré sabu fiɲɛtɔ le bɛ ale tun bɛ waritigiw le kɔ ale tun bɛ waritigiw le kɔ a ma cɛ nin considéré o kɛla min kɛ ayiwa ala ma a ma ja ala ye ala dimina d'a fɔ ma muhamadu ile bɛ cɛ min gbɛnna nin ye ne mako b'olu la fantan ninnu fantan ninnu dɛsɛbagatɔ ninnu ne mako b'olu la i bɛ bola waritigi minnu kɔ nin ye olu le tɛna se ka siramaya kɔrɔta ka ji ma donc ala ka ala kira jaraki ka abasa wa tawalla ka o sura nin jigin ala kira kan ka ala kira jaraki abudulayi bin makutum kosɔn ayiwa o abudulayi bin makutum nin ɲa fiɲɛtɔ le tun bɛ a tun tɛ yeli kɛ fiɲɛtɔ le tun bɛ donc o kɔrɔ ye ala kira ka misiri la seliwelela fila le tun bɛ yen kelen tɔgɔ tun bɛ abudulayi bin makutum kelen tɔgɔ tun ko bilali bɛɛ ka bilali tɔgɔ lɔn donc bilali tun bɛ seliwelela ye abudulayi bin makutum fana tun bɛ seli wele donc o tuma na a ko an mamuso ayisa radiyallahu taala anha ala k'ala jan an mamuso ayisa ma a ko ayiwa ko a ye ala kira ko an ma ko bilali tun bɛ seli wele sufɛ le o tumana a ye dumuni kɛ a ye ji min ko a kan'a fɔ ko bilali ka bilali ka seli wele ko an bɛna ji min an bɛna ji lalɔ an bɛna dumuni lalɔ ɔn k'a ye dumuni kɛ a ye ji min fo abudulayi bin makutum bɛna seli wele ko sabu ale tɛ seli le wele fewufewu fo n'o ka sira jama k'a ye seli wele sabu ɲafiyɛntɔ le bɛ a m'a lɔn ni kɛnɛ cila ni kɛnɛ ma ci donc o tuma na a bɛ seli wele wagati min na nin dɛ mɔgɔ dɔ le bɛ sin k'a la ka ka a kɔgɔri k'a kɔgɔri ko taga seli wele donc ko ni ale ka seli wele tuma min na nin kɛ o wagati la aw kan k'a ka sogori lalɔ o ye adisa ye min minɛna an manso ayisa ma radiyallahu taala anha ayiwa an bɛ tɛmɛ ni ayiwa an ka adisa adisa dɔ wɛrɛ ye tuguni min ye ale liburu kelen nin ye ayiwa a liburu paji waa kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn bi ani lorun ayiwa nin adisa fana minɛna tuguni abi awfa ma ala ma ala jɛnn'a ma a ko an kun kɛra ni ala kira muhamadu ye an kun bɛ voyage dɔ la a b'a la ka adisa langali abi awfa ko an kun bɛ ni ala kira muhamadu ye nɛɛma ni kisi bɛ ala kiraba ye an kun bɛ voyage la ɲɔgɔn fɛ wa huwa sa'im ka taga sɔrɔ ko alakira muhamadu kun bɛ sun na a kun bɛ sun na dɛ an kun bɛ voyage ni alakira ye wa huwa sa'im alakira kun bɛ sun na ko falamma garabati shams ko tumana min na tele nana ben alakira k'a fɔ li ba'dil qawm a ko mɔgɔ dɔw ma o ya fulani e ele cɛ wuli i ye dumuni labɛn n ye dɛgɛ dɔ walama minifɛn dɔ labɛn n ye n bɛ sun tigɛ n m'a fɔ ɲɛna ko mɔgɔ dɔw bɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ hali n'i kɛra kira ye hali n'i kɛra nabi ɲuman ye hali n'i kɛra lɔnnibaga ye alimami ye o bɛ dalatigɛ wa o mɔgɔ dɔ de tun bɛ nin ye o mɔgɔ dɔ de tun bɛ nin ye a bɛ fɛ ka ala kira dalatigɛ fa kala ya rasulala cɛ ko ala kira ma o law amisayita ya rasulala e kira i t'a to wula bɛ se o kɔrɔ ye ala kira k'a ma k'a ye jigin ka dumuni perepare ka di ale ma a bɛ sun tigɛ ale ko ala kira ma i t'a to su bɛ ko i t'a to wula bɛ se ale de bɛ kira ye wa ou bien ale de cila annugu ma wa ou bien ale de bɛ nabi ɲuman ye i siramacɛ gansan kiraba de k'i ma k'i ye jigin ka dumuni dɔ prepare ka di ale ma a bɛ sun tigɛ e b'a fɔ kira ma ko a i t'a to wula bɛ se o tuma ala kira ɲa le cinin bɛ wa ou bien ala kira ye fiɲɛtɔ de ye a tɛ yeli kɛ ou bien a tɛ ko lɔ n'a b'a fɔ ele ma ko i bɛ jigin ka dumuni prepare ka di ale ma a bɛ sun tigɛ o e b'a fɔ kira ma ko a kira i t'a to ye wula bɛ se su ma ko fɔlɔ dɛ i t'a to wula bɛ se o kɛra min kɛ ala kira ka kuma lasegi kɔ siɲɛko filanan ko jigin dumuni dɔ prepare ka di yan dumuni dɔ labɛn ka di yan n bɛ sun tigɛ cɛ ma dan o ma dɛ cɛ ye kuma lasegi kɔ tuguni ko ala kira ma o ee an dun bɛ tele la tele bɛ hali bi dɛ o kɔrɔ ye ko yelen bɛ yen hali bi dɛ i k'a ye n m'a fɔ ɲɛna ko mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ hali n'i kɛra nabi ɲuman ye kira ye i kɛra lɔnnibaga ye i kɛra alimami ye o bɛ dalatigɛ ale cɛ de bɛ nin ye kira k'a ma k'a ye jigin ka dumuni tobi a ko kira ma hali n'i tun ba wula kɔnɔ kira k'a ma tuguni ko i jigi dumuni tobi a ko kira ma ko e yelen bɛ yen dɛ ko tele bɛ hali bi dɛ kira ko a ma tuguni siɲɛko sabanan la sisan ko jigi dumuni perepare ka di n ma n bɛ sun tigɛ o kɛra min kɛ a jigila o la ka ala kira ka dumuni min ala kira ka dumuni min ɲin'a fɛ k'a ye eh, binbiri dɔ ɲagami walima dɛgɛ dɔ a k'o kɛ k'o di ala kira ma kira ka o domu k'a ka sun tigɛ ala kira ma dan o ma dɛ kira banni kɔ sun tigɛ la a kumana o fɛ sabu ala ma ala kira ci kɔnɔ jugu bolo ma ka ala kira ci ka na kɔnɔ gwɛ mɔgɔw ye o kɛra min kɛ ala kira k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna iza raayitumu layi ko n'aw ka su natɔ ye ka bɔ fan nin fɛ a y'a bolo sin teleben fan fɔrɔ la ha huna n'aw ye su natɔ ye an fɔ ko n'a ka su koni ye dɛ ko n'i y'a ye su natɔ ye ani su ko kuma kelen tɛ siramaw f'a ye kuma le faamu arabukan na n'a fɔra ko iza rayitumu layil n'a y'a ye tuma min na su bɛ akbala a bɛ nana a m'a fɔ ko su kola dɛ ko su bɛ nana de i ka filɛli kɛ teleben na k'a ye ayiwa a kɛra komi dibi dibi bɛ fɛ ka na su bɛ fɛ ka na ala kira b'o le fɔra an ɲɛna arabukan na ko o tuma na fakad aftara sɔyim ko o tuma na sun tigɛ sun dola k'a ka sun tigɛ N'i y'a ye tuma min na teleben na su bɛ kumansela ka na a m'a fɔ su bɛ kola dɛ ko su bɛ kumansela ka na o tuma na a ye sun tigɛ ala kira ko suntigɛla ka sun tigɛ bon nin de tun bɛ adisa ye an bɛ fɛ ka min fɔ siramaw ɲɛna donc sirama t'a fɔ ko su bɛ ko kiiri de sɔrɔ ka sun tigɛ a fɔra de ko n'i ka sun tigɛ lateliya o de baraji ka bon n'i ye sun tigɛ bila ka sumaya mɛ mɔgɔ min fana n'i ka sun do fana nin lasumaya o baraji ka bon ni maa ye maa min ka sun do junya junya junya su dibi fin na ye ayiwa an bɛ taa ni adisa gbɛrɛ ye tuguni o ye an ka rakumu min ye imam nisayi ka livuru ye a ka livuru paji a paji nimoro waa kelen ni kɔnɔ kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi duuru ni wolonwula nin ye adisa nin minɛna sahali bin saadi ma a ko ala kira muhamadi sɔsɛlam ko ko maaw tɛna fara hɛrɛ la o tɛna fara ala ka nɛɛma la maadama n'o ye suntigɛ lateliya maadama n'a bɛ suntigɛ lateliya ko ala ka hinɛ tɛna bɔ aw kan ala ta ala ka hɛrɛ kana tɛna bɔ aw kan maadama n'i bɛ suntigɛ lateliyala mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ suntigɛ lateliya ko ele bɛ ala ka nɛɛma sɔrɔ ka caya ele bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ ka caya hɛrɛ ye hɛrɛ i b'a ɲinina ala fɛ ala b'a d'i ma mɔgɔ min bɛ suntigɛ ka teliya o tuma na balima silamɛw nin ye nisayi ka livuru ye ala ma ala hinɛna a la a livuru kɔnɔ tuguni a ko paji waa fila ani kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ani naani i b'o kɔnɔ filan filɛ a ko muhamadu bun yahaya ka anw kibaruya muhamadu bun yahaya bun ayubu a y'anw kibaruya

Adisa nin minɛna cɛ nin ma cɛ nin y'a fɔ cɛ komi an y'a fɔ ko n bɛnbacɛ y'a fɔ n bɛnbacɛ ka bɛnbacɛ y'a fɔ n fa kɔrɔba ka fa kɔrɔba y'a fɔ a b'o ɲɛ kelen nin fana nin ma adisa adisa ka sɛni na o b'a fɔ ko la sɛni de hadis o tuma na a n'o ɲɛ ma sinɔn adisa yɛrɛ minɛna mɔgɔ min ma o de bɛ uzeyifata ye ko uzeyifata de ko ko an y'a fɔ uzeyifata ɲɛna o c'est-à-dire zari de ko uzeyifata ɲɛna o ko e ka suguri domu ni muhamɛdi salalahu alaihi wasalam ala kira muhamɛdi ye waati jumɛn lɛri jumɛn de ye ele uzaifata ka suguri domu ni ala kira muhamɛdi ye salalahu alaihi wasalam i ye suguri domuni ani ala kira ye lɛri jumɛn de olu y'a fɔ zari le y'a fɔ uzaifata ɲɛna ten i y'a domu i ye dumuni kɛ ni muhamɛdu ba nin ye o ala kira ba nin ye o lɛri jumɛn de i ye dumuni kɛ n'a ye suguri waati la lɛri jumɛn de uzaifata k'a jaabi a ko ko nahar ko n ye dumuni kɛ ni alakira ye suguri dumu ni alakira ye ko yelen tun bɛ yen yelen yɛrɛ tun bɛ yen ila ana shamsa lam tatila ko sɔliman ko tele de tun ma bɔ dɔrɔn sinɔ an ye dumuni kɛ fo ka yelen bɔ ka kɛ komi dugusɛ tun gbɛra pepewu mɛ tele de tun ma bɔ dɔrɔn pe sinɔ ne ni muhamɛdi ka dumuni kɛ an ye suguri domu ka dumuni kɛ fo yelen na bɔ kɛnɛ cila ko sɔliman ke tele de tun ma kungolo bɔ dɔrɔn pe o tuma ala kira k'a fɔ an ye dumuni kɛ lalɔ n'o tɛ k'an ka dumuni kɛ fo yelen bɔla o ye uzaifata de e tɛ se ka fisa ni uzaifata ye dɛ olu tun bɛ ala kira ka sahabaw ye o ye ala kira ye o ye jihadiw kɛ ni ala kira ye o ye bɔliw kɛ ni ala kira ye o ye wajuli lamɛnw kɛ ni ala kira ye kurana jiginla olu ye kurana fana ni sɛbɛ ni ala kira ye hɔn kurana jiginla min kɛ o ye kurana sɛbɛ hadisaw fana ni fɔla o ye hadisaw fana ni sɛbɛ dɔnku e tɛ se ka fisa ni u ni uzaifa ninnu ye dɔnku o ye a ɲininka ko i ye dumuni kɛ ni ala kira ye suguri la i y'a dumu fo lɛri jumɛn de a ko an ka dumuni kɛ fo yelen bɔra ka kɛ komi tele bɔ eh, yelen cila kɛnɛ cila mɛ tele de tun ma bɔ dɔrɔn pe an ma tele kɔni kunkolo bɔnin ye n'o tɛ an ye dumuni kɔni kɛ fo kɛnɛ kɔni cila pepewu ayiwa balima silamɛw ne hakili la n ye kuma nin fɔ k'a lagbaya ayiwa an bɛ taga tuguni livuru kɔnɔ a livuru kelen kɔnɔ a nimoro waga fila ani kɛmɛ ni bi wolonfila ni hadisa nin minɛna atiya abi atiya ma abi atiyata ko ko n ko an bamuso ayisa ma ale de ko an bamuso ayisa ma radiyalahu taala anha ko cɛ fila bɛ anw cɛla o fina rajulani min ashabi nabi ko cɛ fila bɛ anw cɛla ala kira ka sahabaw le ala kira ka sahabaw le cɛ fila de bɛ anw cɛla ko kelen bɛ o mɔgɔ fila kelen bɛ yen yuajilu alifitar ale bɛ suntigɛ lateliya wa yuaxiru suhur suhuri domu kɔni a b'o lasumaya mais cɛ filanan nin dɛ sahaba cɛ filanan nin dɛ ko ale yu'akhiru al iftar ale bɛ sun tigɛ ale b'o la karoya c'est à dire que a tɛ sun tigɛ jonya voilà yu'akhiru a tɛ sun tigɛ jonya wa yu'ajjilu suhur ni suguridon kɔni sera a b'o lateriya maa ye différence mɔgɔ fila ɲɔgɔn cɛ dɛ qalat an bamuso ayisa radiyallahu ta'ala anha ala ma la jɛnna a ma ale ko ayisa ko ayyuhuma allazi yu'ajjilu al iftar wa yu'akhiru suhur ko o fila juma de bɛ ka aw mɔgɔ fila juma de bɛ eh, suntigɛ lateriya de suguri lasumaya aw fila la jɔn de bɛ o fila jɔn de bɛ question poser cɛ kun min kɛ cɛ ko Kultu ko ko abudulayi bin masudi ko abudulayi bin masudi kɔni ale de bɛ sun tigɛ lateriya de suguri lasumaya e bɛ taga fisa ni abudulayi bin masudi ye wa ala ka kɔrɔ ala tun ka kurana nɔgɔya ale ye kurana kɔrɔ ani kurana durusi a fɔ a fɔra ko kiyama don mɔgɔ si tɛna lɔnnibaga si tɛna kɔn abudulayi bin makutum ɲɛ arijinɛ kɔnɔ o mɔgɔ tɛ yen lɔnnibaga tɛ yen ko abudulayi bin masudi bɛ bɛɛ lajɛlen dan lɔnnibaga bɛɛ lajɛlen dan koto wa senba ɲɛ kelen a b'an bɛɛ dan a bɛ lɔnnibaga bɛɛ dan senba ɲɛ kelen alijinɛ kɔnɔ o abudulayi bin masudi kelen kelen dɛ ayiwa o y'a fɔ ko ayisa ɲɛna ko abudulayi bin makutum dɛ e abudulayi bin masud dɛ ko abudulayi bin masudi k'ale de tun bɛ sun tigɛ lateriya de sundo lasumaya i n'a fɔ alakira tun b'a kɛra cogo min na o kɛra min kɛ o an bamuso ayisa radiyallahu ta'ala anha ala ma la jɛnna an bamuso ayisa ma an bamuso ayisa ko o tumanin na ko kɛ hakaza kana rasulullah yasna'u ko ala kira muhamadu nɛɛma ni kisi b'a ye k'a tun bɛ o le fana ni kɛla abudulayi bin masudu bɛ min kɛla nin dɛ ko alakira tun b'a kɛla ten o kɔrɔ ye di e tɛna se ka fisa ni alakira ba ye muhamɛd ye e tɛna fisa ni abudulayi bin masud ye e yɛrɛ tɛna fisa fana ni ni ayisa ye radiyallahu ta'ala anha ayiwa an balima silamɛw n bɛ taa ni na kuma tɔ ye ayiwa an bɛ taa ni o liburu kelen tuguni liburu kelen ye tuguni a liburu nimoro waa fila min de ye nisa'i ye nimoro waa fila ani kɛmɛ ani

ko bilali ka seli wele kana aw marasa bilali ka seli wele kana kɛ sababu ye ka aw labali aw ka suguridonw ma ka aw marasa wala hazal bayad ko nin yeelen nin fana ni kana kɛ sababu fana ye ka aw bali aw ka suguridonw ma ko fo fajari bɛ kɛnɛ gbɛ fo fajari kɛnɛ bɛ ci n'o kɛra aw bɛ suguri lalɔ donc bilali ka seli wele de kana kɛ sababu ye ka aw bali aw ka suguridonw ma ayiwa yelen in fana bɛ bɔla fana ni dusɛgbɛ fana na k'a kana kɛ sababu ye ka aw bali aw ka suguri don ma ko fo fajari yɛrɛ bɛ kɛnɛ ci ni fajari kɛnɛ cila waati min na aw ka ye tereben terebɔ yɔrɔ la yelen fila bɛ yen yelen wulema ni yelen gbɛma ɲagami ɲɔgɔn la k'o tuma na a bɛ suguri domu lalɔ ala kira b'o fɔla de sala ne kumakan tɛ dɛ ne kumakan tɛ ala kira kumakan ni mɔgɔ fana bɛ hadisa fana ɲinina n ka numéro fana d'i ma i bɛ taa bukari kɔnɔ i bɛ taa nisayi kɔnɔ i bɛ taa bayihaki kɔnɔ i b'a sɔrɔ yen ayiwa an balima silamɛw an bɛ taa n'a kuma tɔ ye nin ye abu dawuda ka liburu ye ala mana jɛna abu dawuda ma hadisa nin nana abudulayi bin sawada kuseyiri ma k'a minɛ a facɛ ma k'ale y'a mɛn samurata bun jundub fɛ a bɛ wajibi kɛla samurata bun jundubu a ye wajibi kɛla a b'a fɔla a ka wajibi la ko ala kira muhamadu sɔsɛlama ko la yamna anna min suhurikum azani bilali ko bilali ka seli wele kana aw bali

a ko hata yastatir fo ni yelen commencera ka bɔ min ye tele yelen ye o tuma na a bɛ suguri lalɔ hata tantasiru do fi sama fo yelen bɛ commencer ka gbɛya ayiwa sankolo la n'aw y'a ye tuma min na gbɛma ni wulemani bɛ ɲagamina ɲɔgɔn na ɲɔgɔn la

an bɛ taa ni hadisa gbɛrɛ tuguni o minana sulayimani tayimi ma k'a minɛ abi usumani ma k'a minɛ tuguni abudula bin masudu kelen kelen fana ma tuguni a ko ka ala kira ko nɛɛma ni kisi bɛ ala kiraba ye ko bilali ka seli wele kana aw bali tuguni aw ka suguri don ma ko sabu bilali n'a bɛ seli wele a bɛ seli welela le pour que maa minnu bɛ sujan seli la ani maa minnu b'o sen ka olu y'a lɔ ko olu y'a lɔ ko seli l'heure dɔ sela maintenant a bɛ seli fana ni wele fana de ye maa min bɛ sunɔgɔ la ayiwa o bɛ wuli sunɔgɔ la k'o yɛrɛ préparer donc minnu b'o sen ka o bɛ seli la su fɛ de wa walima o bɛ suguri préparer la wa o y'a lɔ ko l'heure dɔ sunyana donc maa minnu fana ni bɛ ayiwa sunɔgɔ la olu ye wuli sunɔgɔ la k'o yɛrɛ préparer ka suguri don donc ko bilali ka seli wele kun de bɛ nin ye minnu bɛ sujan seli kɛla olu y'a lɔ ko l'heure dɔ sera minnu bɛ sunɔgɔla fana ni olu fana y'a lɔ fana ni ko ayiwa ko l'heure dɔ fana sera o ye bilali ka seli wele kun de ye maintenant a ko wa layisa alfajri an yakula hakaza ko fajari kɔrɔ tɛ k'a ye kɛ ten a y'a bolo kelen den kumaba fila shahada bolo fila a a n'a shahada bolokisɛ bolo kelen den ale ni a bolo kunbaden a y'o fila kɛ ɲɔgɔn la ten k'a jira k'a fɔ ko ka k'o nɔrɔ ɲɔgɔn la ten ka ka k'a jira mɔgɔw la ɔhɔn a y'o jira mɔgɔ la ko fajari kɔrɔ tɛ ten fajari kɔrɔ de ye ko diferansi bɛ fajari ni eh, eh, subuhi cɛ fajari seli ale ni fajari ko kelen tɛ nin hadisa laban tan nin sa ayiwa o minɛna tuguni mohamɛd bun isa ale ko ko nin ye hadisa nin fana minɛna tuguni mulazim bun amiri ma k'a minɛ abdulayi bin numani ma a ko ko kɛyisu ka olugu baro min ye kɛyisu bun talaki ye ko kɛyisu ko ko hadisa nin nana ka bɔ ale facɛ de ma ko ale facɛ de ko ko ala kira muhamɛduba ko nɛɛma ni kisi bɛ ala kira muhamɛduba ye kulu wasirabu a ye dumuni kɛ a ye ji min ko ayiwa nin yelen min bɛ to ka bɔ tere nin kɛnɛgbɛ min bɛ to ka bɔ terebɔ la nin dɛ o de kana kɛ sababu ye ka aw mina aw ka suguri ka dumuni ma ko nin yelen nin kana kɛ sababu ye ka aw bali aw ka suguri ka dumuni ma ko fo a ye wulenman bɔtɔ ye terebɔ la ko

o tuma na a bɛ kuma se k' aw ka suguri lalɔ o b'o wele ko wakitu imisaki ko i yɛrɛ mina waati k'i yɛrɛ mina dumuni ma o waati b'o ye an balima silamɛw sahabacɛ ko a ma ko ale ka dumuni kɛ ni ala kira ye ko yelen tun bɛ yen ko seulement que tile tun ma bɔ o kuma kelen de bɛ sɔrɔ kɔrɔ an bolo yan balima silamɛw dɔnku ko balima silamɛw bɛna kuma dan yɔrɔ na yan hakɛto b'a la sɔli ala rasulilahi ayiwa a balimakɛ n'a ka karamɔgɔden n'a ka min ayiwa Sheikh Suwalihu sala a dɔw kuma ko alifawuzani ayiwa an balima silamɛw an'a musomaw nin de tun bɛ ladilikan ye k'a di aw ma ayiwa ne sera ka min walanwalan o ye sabu san o san kuma caman kelen de bɛ na aa suguridon ale ni suntigɛ waati alimamuw bɛ yen dɔnnibagaw bɛ yen u b'a fɔra aw ɲɛna mɛ dɔw b'o toro gɛlɛyara i n'a fɔ silamɛcɛ min y'a toro gɛlɛya ni alakira ye alakira ko a ma ko i ye dumuni tobili ko ko ko yelen bɛ yen i t'a to su bɛ ko fɔlɔ i t'a to wula bɛ se ɛ kira yelen bɛ yen dɛ yɔrɔ gbɛlen yɛrɛ a ko ala kira ma ko a ko n'o tuma na ko n'i ka dumuni kɛ sisan kɔni i bɛna sun i bɛna tile kelen sara dɛ a ko ala kira ma ten a n'i ye dumuni kɛ i bɛna tile kelen sara dɛ ale ye kira ninnu ma o bɛ ala kira ye kira ninnu ma ale de bɛ nabi ma ye i b'ale bɛ kira ye a ko ala kira ma e o tuma na n'i ka dumuni kɔni n'i ka sun kɔni tigɛ i bɛna tile kelen sara dɛ Bon o mɔgɔ suw bɛ diɲɛ nin kɔnɔ hali bi ala ka yafa an bɛɛ jugu ma ala ka yafa an ma ala ka kɛnɛya k'an ye wa sallallahu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh wa ila liqa